salut internet maliyɛnw mandenkaw kori basi t'aw la ala kana basi k'an bɛɛ lajɛlen na maliyɛn den bɛɛ lajɛlen k'aw fo k'aw waleɲumandɔn foli min dan t'a la nin balimamuso de don grande sœur n'o ye awa ye balimaw an bɛ kɛnɛ dɔ kan bi min ye fasojɔ kɛnɛ min ye hɔrɔnya kɛnɛ min ye lajiriya kɛnɛ a kɛ kun tɛ fɛn wɛrɛ ye anw maliyɛn denw anw de tɔɲɔgɔn don anw maliyɛn denw anw de ɲɔgɔn don yanni n ka don sujet kɔnɔ n balimamuso bɛ yan grande sœur bɛ yan a b'a da don kuma la k'aw fo k'aw waleɲumandɔn foli min dan t'a la grande sœur i bɛ se ka foli lase i balimaw ni sinjiw ni teriw ni denw ma
ayiwa ras vingt quatre an bɛɛ lajɛlen ni su
mali kɔnɔ mali kɔkan ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo ne ye n badenkɛ wele bi ka n dɔgɔkɛ wele ka n denkɛ wele ni n ka kinikini dɔ ye maɲumanko dɔ ye dusukasi dɔ ye ras vingt quatre e yɛrɛ b'a kalama malidenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ faransi yan bi n'o ye kariti nina ko ye ne ni e yɛrɛ an ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa denmisɛnninw bɛ se ka kariti nina u bɛ se ka eh, rectification bɛ se ka k'u ka papiye la cogoya min na an b'o baara de la ka ca eh, un an ye bi ta tɛ bɔ la sisi tɛ bɔ la denmisɛnnin ninnu u bɛ tɔɲɔ min na jamana in kɔnɔ yan bi e yɛrɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la b'a bɛɛ kalama ka taa kɔnsila la ka taa papiye di papiye kɛmɛ ani bi duuru a don ka taa di kɔnsila mɔgɔw ma u yɛrɛ ko k'an k'u bɛɛ bila yen k'u bɛna korije ka denmisɛnninw ka gɛlɛyaw f'u ɲɛna denmisɛnninw ninnu bɛ maɲumantɔko min na k'o f'u ɲɛna problème in tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si kan a bɛ maliyɛn de kan hali n'a bɛ tɔw kɔni kan an t'o kalama maliyɛnw de ta bɛ fɔ kosɛbɛ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ dɔw kunkolo wulila faransi kɔnɔ yan an ye diɲɛ kuma bɛɛ f'u ɲɛna kariti ninako kuma in na ne de ko sa bi sa n ka ras vingt quatre ka na an ka se ka kuma tuguni a kan parce que an kɔni ye pɔrɔtu bɛɛ gosi denmisɛnnin ninnu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na parce que u bɛ tubabu fɔyew la u ye jiw tigɛ ka kɔgɔjiw tigɛ ka babaw tigɛ ɛ ni fɛn bɛ mali la est ce que u bɛ se yan u tɛ se yan olu nalen bɛ n'o nacogo ye tan olu de hinɛ ka k'u la k'u ka cas traiter humainement mali bannen don ka porte bɛɛ fermer ninnu ka papier ko la donc ne y'i wele ka na o de la bi se wɛrɛ t'an ye se min b'an ye o ye ka an welewelema da a mana kɛ cogo cogo yɛrɛwoloden dɔw bɛ sɔrɔ mali in kɔnɔ minnu bɛ se ka anw lamɛn mm-hmm. ka se ka nin problème bɔ denmisɛnninw kan mm-hmm. o de y'a kɛ ne y'i wele bi ka na mm-hmm. an ka se ka video sigi a kuma kan sinon maliden sɛgɛnna de trop n balimaw aw bɛɛ tulo b'a la i ye ko o ye fo ko ban ni ni ye ko de bɛɛ ye nin ye carte NINA ko bɛɛ b'a kalama maliyɛn den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn a gɛlɛya bɛ cogo min a dɛsɛ bɛ anw na cogo min ka da hakɛ min ni tɔɔrɔ min kan maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'a kalama cɛ ni muso denmisɛn fara maakɔrɔba kan maliyɛnw nin carte NINA ko ye an bɛ nin na ça fait très longtemps an b'a la mun de ye maliyɛn denw an b'a la mun de ye an yɛrɛ ko an mago ka ɲɛ mais maliyɛnw n bɛ tiɲɛ f'aw ye an ka faamaw man ɲi dɛ anw ye dosiye min ta a ka ca ni kalo joli sa ye a ka ca ni kalo naani ye wa mais an bɛ kɛlɛ na a bɛ san kelen bɔ oui, oui, carte NINA ko ye mais dosiye bilara mm -hmm. a bɛ kalo naani bɔ bi oui. ka taa dosiye di kɔnsila la mm -hmm. kɔnsila mɔgɔw ko k'u ye dosiye traité mm -hmm. résultat min dira an ma a tɛ tɛmɛ mɔgɔ tan ni fila kan mm -hmm. o mɔgɔ tan ni fila yɛrɛ mm -hmm. hali sini ɲɛ ma sɔrɔ o papiye ko la oui. n'i ko mɔgɔ ma ko fɛn disponibililen don tubabukan na o kɔrɔ k'o fɛn bɛ yen olu tila ka u sen don k'u bolo don a fɛn ma se ka sɔrɔ
balimaw carte NINA ko problème de don an b'a fɔ IBK a n'a ka jama ye an b'a fɔ konsili ye an b'a fɔ anbasadi ye an b'a fɔ anbasadɛri ye et puis an b'a fɔ konsili ɲɛma fana c'est-à-dire aw nakun tɛ fɛn wɛrɛ ye faransi tɛ dɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw sigilen bɛ maliyɛndenw de kunna yen ni maliyɛnden tɛ jamana o jamana la kɔnsili tɛ sigi yen anbasadi tɛ sigi yen aw sigi kun ye jamanadenw de ye bon olu bɛ ka mun de ɲini k'a ɲɛsin jamanadenw na sisan
Ras 24 ne yɛrɛ yɔrɔ tubabukan ninnu caman bɛ fɔ an ɲɛna tellement u t'a fɛ mɔgɔ k'a faamuya a caman u b'a fɔ k'u gɛlɛya i tɛ faamuya cogo sɔrɔ la mais ni farajɛ yɛrɛ y'a walawala i ɲɛna i bɛ faamuya cogo sɔrɔ la kɔnsili yɛrɛ ye représentant de a kɛlen komi i ka président a kɛlen ko i fa hali ni tubabu faama y'i bolilen kɔ n'i donna kɔnsili kɔnɔ normalement a man kan ka don i nɔfɛ parce que kɔnsila ye mɔgɔ ka du de i ka du filanan de don jamana wɛrɛ kan mais n'a fɔra k'olu yɛrɛ min ka kan ka don anw ni farajɛw cɛ ni kɛ b'an kɔ k'olu yɛrɛ anw minɛbaga ye k'an d'olu ma yɔrɔ a jigitigɛ barika kɔni a ka bon a jigitigɛ barika ka bon anw taara an ni kɔnsili sigira ka kuma kɔnsili mɔgɔw sigira ka kuma an n'u sigira ka kuma ka dosiyew ta k'a di dosiyew dilen kɔfɛ résultat dɔw bɔra minnu ma diya n ye parce que a ma diya n ye kun jumɛn de la anw mako bɛ min na o ye de eh, c'est-à-dire an taara ni dosiye minnu ye de i k'a bɛɛ de korize eh, n'i y'a mɛn i tɛ ɲɛnama ka dosiye korize i ye su de sɔrɔ dɛ i ye su de sɔrɔ n'i ye su sɔrɔ i bɛ se k'a fɔ i t'o korize mais ɲɛnama n'i m'o korize i b'o kɛ cogo jumɛn na carte NINA dabɔ kun ye anw maliyɛndenw de ye a dabɔ kun ye anw maliyɛndenw de donc anw de bɛ yen mais daluya jumɛn de bɛ ninnu bolo ni katinina bɛ mɔgɔw bolo ni mɔgɔw ye araveki kɛ n'u ka araveki n'u tɛ k'a corriger pour quelle raison raison jumɛn de b'u bolo fo maliyɛndenw ne b'o de fɔ aw ye don o don a ye kunu ka bɔ sunɔgɔ la quoi a ye kunu ka bɔ fɛn na fɛn min n'aw b'a kɔnɔ bi walahi n bɛ ka kɛmɛ de fɔ aw ye tan n'i y'a mɛn ko jamana papier jamanaden de b'a ɲini n'i y'a ɲini mun de la n'a tɛ corriger katinina ko min filɛ nin ye mais mun de la ni consul ni ambassade n'u t'a corriger parce que ni katinina t'an bolo bi à vrai dire n'i bɛ kuma fɔ maliyɛn ye i bɛ kuma tere juguya fɔ de mhm. ne min b'a kuma na katinina ko tɛ ne la dɛ ne bɛ ka kɛ anw maliyɛndenw de kama grand sœur min b'a la katinina ko t'a la an bɛ ka mɔgɔw de dɛmɛ c'est ça la vérité il y a tubabu ka sigi sɛbɛn de bɛ ne bolo yan o sigi o sigi sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔli ka nɔgɔ bi ni mali papier ko ye i bɛ mun de mali dun b'a ka mali ka ko quoi a y'a a y'a image de ta faransi la
nin tɛ ka kɛ tubabu denw da la k'u tɛ wuli k'u jɔ denmisɛnninw bɛ kɔgɔji sanfɛ a dɔw yɛrɛ su yɛrɛ an t'u taa yɔrɔ dɔn olu bɛ na tuguni faransi yan tubabuw de bɛ tila ka olu dɛmɛ k'u don foyerw la min b'a jukɔrɔ an t'a dɔn dɛ parce que n'i bɛ kuma nin ko fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ b'a jukɔrɔ an ka mɔgɔbaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais aw yɛrɛ ka ko dɔ faamuya ni farafinya yɛrɛ tɛ aw nana ni katinina ye jamana kɔnɔ aw nana n'a ye jamana min kɔnɔ o jamana ye farafin jamana de ye quatre-vingts pour cent mɔgɔw kalanden tɛ aw nana ni araveki ye ka na nin coko mɔgɔw da la yɔrɔ la a ka ɲi kɛ ni katinina ko bɛɛ ka se k'i ka pièce dɔn o ka ɲi mais aw kɔni b'a dɔn nin bɛna kɛ wagati jan ko ye ka se ka corrigeli kɛ parce que mali la i bɛ taa sɔrɔ fofana o bɛ taa kɛ jakite yɔrɔ dɔ la fo temps de ka ta o kɔnɔ la tubabuw nana n'o mansin min ye ka n'aw da aw ma aw b'a fɔ tubabuw de ɲɛna aw nana ni nin min ye komi aw tɛ se ka fɛn b'u ta la ni mɔgɔ fanga ka bon i ta i bɛ ko to a ta la o ye wajibi ye o an b'a dɔn min don o mais a ka temps d'i ma i ka se k'i ka fɛn régulariser dɔɔni dɔɔni parce que sisoko kuma dɔ la o bɛ kɛ danba ye an ka histoire la an ka ko ka gɛlɛn kojugu mais aw m'o kɛ fo aw yɛrɛ bɛ dɔw yɛrɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ wolosi b'a dɔ la corrigeli bɛ bɔ o dɔw la consulat yɛrɛ mɔgɔw bolo bon n'o olu nana ko u bɛna ka n'o corriger aw ko k'olu bɛɛ ko minɛri ko ye ko bɛɛ tɛ minɛri ko ye o grand sœur ne b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ de fɔ quoi fo maliyɛndenw yɛrɛ de k'a faamu c'est-à-dire kɛlɛ in tɛ kɛ maliyɛndenw yɛrɛ de kɔ olu minnu n b'aw nɔfɛ pour que an ka se ka nin kɛlɛ kɛ de nin kɛlɛ in tɛ kɛ aw de kɔ an n'aw de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ video kɛla ye de mais bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye c'est ça la vérité bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye parce que a bɛ dépend bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de la katinina ko min filɛ nin ye n'i y'a ye consul bɛ ka jɔ faransi yan n tɛ se ka corriger Espagne n tɛ se ka corriger Italie n tɛ se ka corriger yɔrɔ wɛrɛ n tɛ se ka corriger i taara maaw dɔw de kama ne bɛ k'o de fɔ sa i taara mɔgɔ dɔw de kama ye n'i ma olu ka dossier corriger a tɛ ɲɛnabɔ i bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko dɔw bɛ yen i ka date de naissance ninnu bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ dɔw bɛ yen jamu kɛra dɔ wɛrɛ jamu ye ou bien tɔgɔ kɛra dɔ wɛrɛ tɔgɔ ye ou bien wolosi yɛlɛmana anw ka problème foyi t'o la an mago bɛ min na i k'a corriger an mago bɛ nin dɔrɔn de la mhm. malidenw de ta don i k'a corriger o ye tiɲɛ minɛ mais n'u m'a corriger n'an wulil'u kama don min n'a kɛra cɛnli min ye olu yɛrɛ de nɔ don komi n'i y'o kuma fɔ mali ko o ko bi n'i ko k'i b'a kuma fɔ u bɛɛ da kuma parce que ni mɔgɔ tɛ fɛ ka fɛn kɛ mhm. a bɛ na ni kuma dɔ de pour que ka ko in tiɲɛ mais min yɛrɛ dabaliban ye ne minɛ mhm. komi mali yɛrɛ la n'i kumana bi ko o ko ko preuve bon a preuve bɛ ne bolo faransi yan pourquoi kamerunnaw i bɛ taa ka taa sɔrɔ anw ka papiye b'olu bolo ne de ma se k'o faamuya ni mɔgɔ min ko k'i bɛ ne sɔsɔ o la ne tɛ mɔgɔ dogolenw la o place 24 ni mɔgɔ min tɛmɛna e ka sira fɛ i bɛ se ka ne ye o ni faama min ko ne ka o kuma tɛ tiɲɛ a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan ne de taara ka taa 18ème na camerounaise muso min ye ne kunkolo dilan mali papier b'a bolo n y'a ɲininka n ko karisa e nin papier e y'a sɔrɔ cogo di a k'a ye trois mois kɛ mali la u y'a d'a ma n ko kuma i ye wari de sara la k'a ye waa bi wɔɔrɔ de sara aw b'o ta k'o di camerounais ma bon n'i ko k'i bɛ kuma ko loi n'i ko k'i bɛ kuma tubabukan baw de bɛ fɔ bon a bɛ camerounais minnu bolo nin ye dun bon n'i ko k'i bɛ kuma ko preuve ɔ ni preuve ko bɛ mɔgɔ min kɔni kɔnɔ ne b'o mɔgɔ caman dɔn dɛ a bɛ a bɛ surakaw bolo a bɛ kamerunnaw bolo mali papiye yɛrɛ de don an ka eh, RAVEC eh, eh, an ka papiye biométrique a bɛ camerounais bolo ale tɛ bamanankan mɛn o y'o bɔ min bon jamana wɛrɛ mɔgɔ taara ta a y'a di o ma wari kama mais i ka jamanaden min bɛ ka nafolo ɲini pour que ka na jamana la avancer mais mun na n'o ma taa so minnu bɛ yan nɔ n'u ye formation ni fɛnw kɛ hali n'u kɛra ko sonyɛnikɛlaw don k'u ye ko dɔ kɔni ɲagam'u si la u kɔni n'a kɔni bɛ taa so mais camerounais ka mun de bɛ taa so n'i y'a ye u ye fɛn wɛrɛ ɲagam'u si la fɛn wɛrɛ tɛ jamana gɛlɛya han o de y'a to u ye fɛn wɛrɛ ɲagam'u si la parce que an ka jamana kɔnɔ baara tɛ yen an ka jamana kɔnɔ société foyi tɛ yen an ka jamana kɔnɔ basigi tɛ yen an ka jamana kɔnɔ foyi de tɛ yen bon n'a ma bɔ ka taa nafolo ɲini a bɛ taa nafolo ɲini yɔrɔ min pour que a ka se ka ne ko ni mɔgɔ yɛrɛ min b'i yɛrɛ kalama i ka jamanaden a mm. b'a kɛ ji kan kɔgɔji kan mm-hmm. kɔgɔji min ni dan t'a la k'a k'a kan a bɛ sa wa a bɛ balo a t'o dɔn k'i ko kan mm. ka na e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'o ye ko dɔ ye aw ma se ka fɛɛlɛ foyi ɲini o la mm. aw tɛ se ka n'olu koron foyi la ko fo papiye ko nin tɛ maloya ye a tɛ sɛnɛgali kan a tɛ burukina kan a tɛ côte d'ivoire kan et puis n'aw ye kuma fɛn fɛn fɔ a si tɛ kɛ kuma tiɲɛnama ye a si tɛ kɛ tiɲɛnama ye ɛɛ ko koyita i tɛ minisiri koyita dɔn minisiri dɔ tun bɛ mali la ko koyita ɛɛ le président de la diaspora n'o tɔgɔ ko hayidara ɛɛ contact tun bɛ ne n'a cɛ o yɛrɛ de y'a fɔ gɛlɛkana kan k'u ye demande kɛ ministère la ka se ka corrigeli kɛ u y'a demande kɛ koyita de fɛ hali sini ɲɛ ma sɔrɔ a la papiye yɛrɛ mana don bolo la aw fɛ papiye si tɛ ye ne de ma se ka nin jamana in faamuya minɛ k'i ye papiye don mali ministɛri la k'i ye jaabi sɔrɔ a la mm. jamana kunturu mm. ala fɛn ka tɛ kabako don dɛ mɛ i b'a dɔn wa jamana kunturu la papiye bɛ don a tɛ a tɛ lajɛ i t'a lajɛ i t'a labɔ kun wɛrɛ t'a la dɛ c'est-à-dire ne bɛ min fɔ don o don jeunesse de b'a cɛsiri quoi parce que anw de mago bɛ papiye la mhm. anw de bɛ kɛlɛ kɛ papiye nɔfɛ mɛ ni bɛɛ y'i dogo kɔfɛ sisan a anw tɛ se ka kɛlɛ k'a nɔfɛ i nana dosiye de anw ma anw dan ye k'an seko damayira a kɔni anw dan y'an seko de sinon ne bɛ nin kɛlɛ na nin kɛlɛ tɛ komi ne bɛ mali papiye nɔfɛ dɛ ne yɛrɛ filɛ tubabuw yɛrɛ ala ni tubabuw barika ne ka papiye dɔ bolo a dafalen bɛ n bolo mɛ ni i tilara i denw ma tila i ma tila dɛ i ma tila mɔgɔ kɔni wali jamana diyara cogo cogo foyi t'i faso bɔ mɛ faso in fana k'a lajɛ sa faso k'a lajɛ nin bɛɛ tɛ IBK ye o nin bɛɛ tɛ IBK nɔ ye ko ko ko IBK nin bɛɛ t'a ye o minnu bɛ baaradaw la minnu bilalen baara na sa olu k'o baaraw k'o kɛcogo la sa denmisɛnnin ninnu filɛ u sɛgɛnnen bɛ fo k'a fɔ ko ka dama tɛmɛ u sɛgɛnna fo ka dama tɛmɛ dɔw kunkolow tiɲɛna dɔw ka mɔgɔya tiɲɛna u bɛna dɔw lab'u ka so yɛrɛ dɔw lab'u ka so kɔnɔ an kɔni ye kuma bɛɛ fɔ ka dɛsɛ olu ko bɛ kɛ cogo di dun bɔra faso kɔnɔ ka na nafolo de ɲini ka yɛlɛ ji kan ka yɛlɛ cɛncɛnbaw kan pour que kana aw yɛrɛ ni ala taala cɛ aw sigilen don nin kan kan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ tan nina ko b'a bɛɛ la fo n'a kɛra mɔgɔ minnu ye yan yan nationalité ta de fo n'a kɛra mɔgɔ minnu ye jamana nationalité ta n'i y'a ye anw yɛrɛ suturalen don a ko la ko a di ka masa tubabu ka papiye nin b'an bolo o tɛ wa n'o tɛ i bɛ i bɛ lebu o de don e ka e dahirimɛ siri sirilen bɛ fɛn min na e ka fɛn bɛɛ sirilen bɛ fɛn min na n'o tɛ ka sɔrɔ i ka mago bɛ sa maliw ne kelen f'aw ye a ye wuli aw ka kɛlɛ kɛ carte nina ko la a ye wuli aw ka kɛlɛ kɛ carte nina ko la ne t'aw nɛgɛ dɛ n'aw taara aw dogo cɛ o cɛ kɔfɛ yen k'a fɔ ko dɔnnikɛla de don n bɛ min f'aw ye ɛ ala balimaw jeunesse a y'aw ka responsabilité ta walahi bilahi n bɛ ka kɛmɛ de f'aw ye dɛ aw mana taa yɔrɔ o yɔrɔ c'est-à-dire alimami minnu b'aw bolo dɛ cɛ a ye ninnu to yen ko an k'an ka kɛlɛ kɛ quoi ne bɛ k'o de fɔ don o don n'an m'an ka kɛlɛ kɛ an bɛ sa papiye ko ntanya la an bɛ sa ji ko ntanya la an bɛ sa tunga la an su i bɛ se ka taa n'o ye mali kɔnɔ dɛ an kɔni su ya i bɛ se ka taa n'o ye mali kɔnɔ mɛ an ka sɔrɔ su i tɛ se ka na n'o ye bamakɔ dɛ mm-hmm. bɔn an de bɛ wuli carte nina ko problème bɛ jɔn de kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan jɔn de b'a c'est-à-dire jɔn de b'a kun na aw bɛ jamana min kɔnɔ kɔnsili min bɛ yen wa mɔgɔ kelen de bɛ t'i sen da nin ko bɛɛ kan ka jamana bɛɛ mako sa musokɔrɔba san bi wɔɔrɔ bɛ yan a ka date de naissance ma ɲi k'a b'a corriger a dɛsɛra la san bi wɔɔrɔ a fɔ bɛɛ ta ye minɛriya ko ye mm. o bɛɛ minɛriya ye n'i y'a ye aw kɛra minɛriw ye faransi ni espagne ninnu ni etazini ninnu ko wɛrɛ tɛ dɛ c'est aw ka jamana aw ka jamana ka fugariya an'aw ka jamana ka kumasulu o de y'a kɛ ɲɛmaa minnu b'an bolo olu de don dɛ ɲɛmaa minnu b'an bolo olu de ma baara kɛ

aa i dukure ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ filɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan n ka foli ni n ka tanu b'a bɛɛ lajɛlen merci i ni ce ɛɛ nin carte nina ko mun don depuis awa y'a kuma fɔ don mun na anw ni awa bɛɛ taara sigi a réunion na an y'a kɛlɛ kɛ quoi ne yɛrɛ y'a fɔ awa ɲɛna ko carte nina bɛ ne bolo mais ne jamanadenw ɲɛ bi mɔgɔ mun n'i taara consulat mɔgɔ mun bɛ ka kasi ani mineur mɔgɔw bɛ ka mɔgɔ mun gɛn a tɛ ban
tu vois mhm. mais mun na jamana jamana wɛrɛ mɔgɔw b'an ka sɛbɛn sɔrɔ an yɛrɛ n'an wulila nɔfɛ an t'a sɔrɔ n'i y'a ye an y'an si changer an y'a changer fɛn dɔ de kosɔn fɛn mun na an na nafa bɛ t'an faso la n'an taara n'an ye papier sɔrɔ n'an taara fɛn fɛn sɔrɔ n'an taara n'a ye mali olu de an bɛɛ de bɛ jɛ ka ɲɔgɔn fɛ mais ne bɛ mun fɔ depuis an n'awa taara réunion na fo jeunesse de ka wuli ka jɔ ni jeunesse ma wuli k'i jɔ nin papier ko in na parce que bagabaga minnu don

dignité kɔnɔna na n'a fɔra k'a fɔ k'i bɛ taa dignité min fana ɲini ko dignité fana k'o tɛ se ka sɔrɔ o yɔrɔ fana la anw ka faamaw kɛlen bɛ k'u sigi k'u kɛ ko u ɲɛ t'u la mais kuma in yɛrɛ dabaliban yɔrɔ yɛrɛ min ye faama kelen den t'a la non faamaw faama kelen den tɛ denmisɛnnin ninnu na a bɛɛ sɛgɛnbagatɔw denw de an bɛ boli mɔgɔ o mɔgɔ nɔfɛ ko a bɛ ɲɛfɛ de olu si tɛ t'a la mali papier ko i b'a ɲɛ a ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ mɔgɔ muso ɲumanw mais olu de don muso ɲumanw waritigi jamana wɛrɛ mɔgɔ ne ko jamana bɛ se ka avancer nin kan wa jamana bɛ se ka avancer muso ɲumanko la o jamana bɛ avancer baara de la maliyɛndenw ni bɛ ɲini ka tigɛ maliyɛnw min ka sa a denmisɛnnin dɔw yɛrɛ jamanaw tɛmɛ ka kɔgɔji tɛmɛ ka fɛnw tɛmɛ ka na ka si kɛnɛma i ka tila ka ta k'i bila so kɔnɔ ka i b'i sara kalo o kalo ka tila k'a fɔ dɔrɔn i ka jamana ka sɛbɛn dɔrɔn i kana n'o ye o ka kɛ seere ye n'o kɛra récépissé b'u bolo trois mois dɛ ka se ka intervention k'a la u jɔ dɔw jɔ tɛ ka intervention dɔ k'a la pour que u ka papier ka se ka d'u ma ayi o tɛ mɔgɔ sɔrɔ ne bɛ mɔgɔ caman de dɔn u y'a gɛn a ka papier tiɲɛra u b'a di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma k'an to ne y'a fɔ dɛ carte nina ko tɛ ne la ne ka sɛbɛn bɛɛ dafalen don mais ni maliyɛn bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ o je suis dedans n bɛ ɲɛfɛ parce que ne tɛ se ka n da k'a fɔ carte nina bɛ ne bolo ne ka papier bɛ n bolo n tɔɲɔgɔn bɛ degun na maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen bɛɛ b'a dɔn ko maliyɛn bɛ tunga fɛ a bɛ fɛn ɲini de la bɛɛ b'a dɔn

i ka papiyew corrigé an bɛ min fɔ ambassade min bɛ yan consul min bɛ yan k'u ka papiyew i ka denmisɛnninw ka papiyew corrigé walahi n'u m'u corrigé a da man d'an na dɛ voilà a da man d'an na dɛ faransi an bɛ taa minɛ ɲɔgɔn na an tɛ safa an b'an ka droit de nɔfɛ quoi a banna ne fa an ye réunion kɛ don min na ne ni awa an ye réunion kɛ n y'a f'u ɲɛna n ko mɔgɔ si kana taa an bɛ ka an bɛ kɛlɛ kɛ olu de nɔfɛ sinon n'anw donna anw anw ka papier ko bɛ ɲɛnabɔ dɛ. papier ko bɛ ɲɛnabɔ n'i tilala i ka i balima ma tila. voilà a bɛ kɛ cogo di.

mali kɔnɔ siyɔrɔ yɛrɛ t'i bolo mais i nana yan mɔgɔw y'i ta kalo kalo i bɛ dɔɔni d'i ma i b'i ka dumuni sɔngɔ d'i ma k'i bila so kɔnɔ pour que i ka san damadamaw kɛ ka se ka kan mɛn k'a fɔ i ka taa seere ɲini i ka jamana c'est-à-dire i ka jamana i ka jamana papier fɛ u b'i ka papier d'i ma mais o tɛ sɔrɔ fana mais k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ bɛ bɔ ka taa o papier kelen in san kamerunnamuso kɔni ne kɔni bɛ kamerunnamuso dɔn denmisɛnninw fana ko ten ko bɛ ekɔliso minnu na alizeriyɛn minnu bɛ yen mali papier b'u bolo ni min ko ko preuve o ka na preuve b'an bolo yan U b'a kɛ business ye, mun na yan fɛ yan U b'a feere, an bɛ kankari da consul ye, an ka consul n'an ka ambassadeur a ye sabali. C'est-à-dire, mɔgɔ min bɛ papier ko kun na, mɔgɔ min bɛ carte NINA ko kun na, a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka kankari d'a ye. Aw ka kankari d'a ye, aw ka denmisɛnninw ka fɛn aw k'u corriger. Aw denw de don, aw yɛrɛ denw t'a la, ministres denw t'a la, députés denw t'a la. président ah, denw t'a la faantandenw dama de don korofina mɔgɔw ɲininka an ye question posé korofina mɔgɔw kun ko mun na a tɛ corrigé wa korofina mɔgɔw ko hali n'anw y'a corrigé wa kuma k'i tulo b'a la kuma lamɛn dɛ ko hali n'anw ye papier in corrigé korofina ravec kɛyɔrɔ la n'a nana ee consul la yan consul b'a bloqué consul de b'a bloqué i b'a bloqué i bɛ mun sɔrɔ k'o fɔ nin na mɔgɔ bɛ se ka taa bila i ka jamanaden yɛrɛ la

Erreur ka bɔ a la gouvernement de ko ko waa mugan o ye o ye o du o ye loi ye wa i b'a dɔn wa don min na ne taara n ka ravec kɛ don min na ne taara kɛ cɛ bɛ communication na ne ko n ko cɛ ma n ko mais e bɛ appel la ni défaut yera ne ta in na sini e bɛ mun kɛ a b'a fɔ k'i ka wari de sara dɛ ko e bɛ mun de kɛ sisan ko Bingali non, ko dɔrɔn ne de ka na o b'a kuma fɔ. fɔ n ko mais n ko c'est la vérité ka bin mɔgɔw kan dɔrɔn voilà n ko aw bɛ nin bɛɛ la n'i y'a ye an ka ko- eh, an ka eh, carte d'identité n'an ka fɛnw ni erreur b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ aw bɛ musomannin wele la e bɛ ka ordinateur ta kɛ ou bien e bɛ ka fɛn dɔ sɛbɛn e bɛ appel la a bɛ ɲɛnabɔ cogo di cɛ maliyɛn an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye dɛ consul tɛ baara kɛ i mago tɛ maliyɛn dɔw la mais maliyɛn dɔw mago t'u yɛrɛ la dɛ parce que aw b'a fɔ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ an mago t'o la dɛ cɛ an ka wuli ka kɛlɛ de kɛ kɛlɛ min ni nafa b'a la c'est ça la vérité an mago bɛ nin dɔrɔn de la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan maa o maa bɛ yen carte NINA ko b'i la minnu bɛ mali kɔnɔ olu b'a sɔrɔ

IBK i bɛ ɲami IBK la dɛ IBK tɛ foyi foyi foyi de kun na foyi foyi bɛɛ b'a dɔn IBK tɛ foyi kun na de an b'o kɛlɛ kɛ fo ka taa don min na fo ni IBK wulila mais ne ko n tɛ don kɛlɛ de la kɛlɛ min ni nafa t'a la c'est ça la vérité kuma b'o de kan parce que réalité bɛ minnu kan ka kɛlɛ quoi. ɛ carte NINA yɛrɛ tɛ ko dɔ ye. c'est ça. faransi kɔnɔ ni papier t'i bolo i b'a kɛ cogo di. Mais c'est ça ni mɔgɔ kɔni ka papier kɔni n'i y'a ko ɲɛ ɲagami yan nɔ i y'a sen fila n'a bolo fila i y'o de siri ko se t'a ye an bɛ nin fɔ M5 mɔgɔw minnu la bi n'u bɛ kɛlɛ la n b'a adresser aw la a ye fɛɛrɛ ɲini ka kan aw fana kana taa ka yaala yaala ten a ka ca ni maa kɛmɛ fila ni kɔ ye min bɛ M5 kɔnɔ faransi yan NINA t'u bolo dɛ aw k'aw jɔ a y'a kuma fɔ dɛ a ka carte NINA ko in diaspora la aw yɛrɛ b'a dɔn anw bɛ min ɲɛ nafolo ko la mali kɔnɔ ala de b'a dɔn sisan fanga b'aw de la mali la aw bɛ kɛlɛ la a ye fɛɛrɛ ɲini a ye ci fɔ IBK ye a b'o ɲɛnabɔ joona dɛ an jigi b'aw kan ni M5 kumana n'a ye a b'o ɲɛnabɔ joona an jigi bɛ M5 kan an jigi bɛ fɛn kan a tɔgɔ ye di Choguel Kokalla Maïga kan u ka ca kɔnɔ yen nɔ an jigi bɛ u ka jɔn kan tuguni a mɔgɔw ka ca Bathily bɛ yen a ka denmisɛnninw ka papier ko ta ni sérieux ye parce que mɔgɔw sɛgɛnna sa maliyɛn dɔw n bɛ fɛn min fɔ aw ye

ne b'a fɛ ka min fɔ nin ko in na ne kɔni bolo a kɛlɛbaga yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ min ye o ye aw de ye aw ye aw minnu bɛ tunga la yan anw b'a dɔn gɛlɛya min b'a la et puis minnu bɛ Mali la u b'a dɔn gɛlɛya min b'a la mais maliyɛn hmm. surtout maliyɛn eh, minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi mhm. u mako tɛ maliyɛn na dɛ surtout maliyɛn minnu bɛ tunga la olu bolo i t'anw na quoi bon or que ni Mali tiɲɛ don Mali anw bɛ min kɛ Mali la mhm. an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ an b'a bila ka taa olu de o ye tiɲɛ
mali sera nin niveau ma bi mali développera ka sera nin niveau ma grâce minnu bɛ tunga la anw m'a fɔ aw ka fɛn wɛrɛ kɛ fo an denw n'an dɔgɔninw ani an yɛrɛw pour que k'an ka papier ko ɲɛnabɔ papier ko min bɛ se ka kɛ ka hɛrɛ d'aw ma k'a di aw ma mais aw b'a fɔ ko k'aw b'o kɛ wari aw bɛ taa di jamana wɛrɛ mɔgɔw de ma fu

a y'an filɛ anw fana lajɛ jara yɛrɛ bɛ ka kuma ne ko jara bɛ ka min fɔ ne ma sɔn ne ma sɔn maliyɛn tɛ kɛ foyi ye maliyɛn kɛ jɔlen bɛ ni ala cɛ a kan ka voyager de a ka papier ko ko dɔ de b'a ko la u tɛ ka hali a diya bolo fɛ cɛ wɔsilen de fɔ b'anw filɛ nin ka di jamana yɛrɛ ko la n'a y'aw dogo aw bɛ bɔ wo de kɔnɔ aw bɛ na an bɛ nin kɛlɛ kɛ de n'an ma nin kɛlɛ kɛ aw de bɛ pɛridi sisan n'aw ma bɔ de aw de bɛ pɛridi nin kɛlɛ in na

n'i y'a ye aw taara kalanyɔrɔ la fɛn wɛrɛ tɛ sa aw kana maloya n'a ye parce que an ka jamana de ma ɲɛ quoi n'i y'a ye anw nana ji kan fɛn wɛrɛ tɛ c'est-à-dire an ka jamana de ta tiɲɛna an ka jamana de kun masuulila ɲɛmaa ɲuman de ala de m'a di maliyɛndenw ma maliyɛndenw fana ma ɲɛmaa ɲuman fana laɲini fana a bɛ kɛ ten ala si dɛmɛ wa bɛɛ kelen hali sini minnu bɛna olu bɛ tila ka kɛ nin kelen de ye hali sini minnu bɛna olu fana bɛ yɔliyɔli de la fanga da fɛ n'olu donna la n'an ko mɔgɔ n ka dɔ duguma mɔgɔ lajɛ o t'a la n ye jamana ye wa aw kana tugu mɔgɔ kɔ k'a fɔ ko wa karisa ni karisa ka di ko a ka kɛ ɲɛmaa ye sa ne y'o de fɔ sa n'o ma dabila maliyɛn denw an b'an si kɛ nin na fo pa paga tɛ nin na a y'a lajɛ jɔn de bɛ se ka jamana dirize jamana bɛ se ka dirize kɛcogo jumɛn na an mago bɛ nin dɔrɔn de la mɛri min bɛ sigi aw kun na o perezidan min bɛ sigi o dipite min bɛ sigi aw bolo taacogo de b'a la ni Faransikaw bɛ ko dɔn 2023 an ka ɲɛmaa jɔ dɛ an ka ɲɛmaa jɔ

an b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli ka an dɛmɛ nin kariti nina ko in na sinon an ka denmisɛnninw sɛgɛnna dɛ denmisɛnninw sɛgɛnna bi u sɛgɛnna sini n'a fɔra ko ni mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ bɛ jamanaden min kɔ kɔgɔji e b'o kan e bɛ kulujanw sanfɛ ɛsipaɲi wow kɔnɔ toto wow kɔnɔ ɲinɛ wow kɔnɔ ka na ka na k'e bɛ n'i yɛrɛ makaran i ma na suɲɛni na i ma na ŋanamuŋanamu na ko fɛn bɛ ka na ka na n yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini de kelen b'anw bolo baara de ye Eh, mali kɔnɔna tɛ sɔn mali kɔnɔna tɛ sɔn aw ka mɔgɔ bɛ ka min bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye a bɛ jɛ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ mali fan fɛ n'a gɛlɛya b'u bolo olu fana bɛ ɲɔgɔn u b'u bolo di ɲɔgɔn ma sisan kariti nina bɛ bɔ yɔrɔ min u bɛ bɛɛ ka taa da min na u bɛ mankan kɛ u bɛ faamaw wele gɛlɛya mun b'u la u b'a fɔ u ka bɔ ni ko tiɲɛ ye k'a yira ɲɔgɔn na u ka baara kɛ ni tilenya ye a droit b'i bolo i bɛ se ka dɔw bɔ si la i bɛ se ka dɔw fara kan mun na olu tɛ sɔn an ka ko in ne y'a lajɛ dɛ a juba bɛ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de la hasidiya de don quoi minnu bɛ carte nina in ka ko la u bɛɛ hasidiya de don u b'a dɔn k'a fɔ i mago de b'a la dɛ n'a ka di i ka mago in ka sɔrɔ u mago t'a la o de ka d'u ye est-ce que karamɔgɔ dɔw bɛ se k'o carte nina ko ɲɛnabɔ

jamana f'i ka baara de kɛ carte nina min filɛ nin ye tubabu de b'a mana ninnu dilan mana bɛ dilan mansinw de la k'a tigɛ tigɛ k'a fɛ nka o t'o ye dɛ ni mɔgɔ min y'o bi kunna olu tɛ mɔgɔ ɲɛ sira la dɛ fo kɛlɛ de ka kɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ɲɛ bɛ sɔrɔ a la a ah, bon o bɛ kɛ cogo jumɛn na sisan fo aw ka wuli ka jɔ de ah. mais fo ka wuli ka jɔ dɛ ne bɛ dɔw dɔn olu taara mali la carte nina ko la hali bi u ma se ka segin carte nina ko ma ɲa sɔrɔ u bɛ taa fisi ko de ko ka di mɔgɔw ma aw ma min faamuya wa biɲɛkalatigi sigilen bɛ biɲɛkala kan o biɲɛkala bɛ ɲini ka ye cogoya di ɲini cogo t'o la o parce que tubabu bɛ taa mansin fɛn fɛn sigi mɔgɔ fɛ yen hmm. a bɛ taa na a korizeli cogo n'a a dilan cogo a b'olu de ɲɛfɔ

Eh, mais ne e tɛ se ka bɔ ne yɛrɛ e tɛ se ka i ka fɛn bɛɛ di mɔgɔ ma sa mɔgɔ nana i dɛmɛ cogo cogo i tɛ se k'i yɛrɛ d'a ma parce que fɛn dɔ bɛ i kan ka to a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ de bɛn'i ka secret bɛɛ ye wa wa e de bɛ se ka o ɲɛnabɔ ka sɔrɔ i ma se a tigi ma quoi n'i ka fɛn bɛɛ to mɔgɔ bolo ko ni ko ka d'a ye mun ka d'a ye a b'o de k'i la kɛ an tɛ n'o de gɛlɛya de kɔnɔ wa ayi mais ne bɛ min fana f'i ɲɛna Souvent a bɛ komi farafin yɛrɛ k'i kunkan kuma fara i ka kuma ɲɛfɔ tubabuw ye i ka gundo f'u ye u b'a fɔ ko grand frère n b'a fɛ ka min fɔ quoi n ko n'i bɛ kuma fɔ maliyɛn ɲɛ i bɛ kuma terejuguya fɔ sa parce que han n'i ye tiɲɛ dogo maliyɛn na dɔrɔn n'i ye tiɲɛ yɛrɛ fɔ maliyɛn ɲɛ a t'i fɛ quoi mais ne balo bɛ tiɲɛ de la quoi ne b'o de fɔ maliyɛn ɲɛ quoi n ko foyi tɛ tiɲɛ bɔra n ɲɛ b'a la dɛ n ɲɛ bɛ maliyɛn na dɛ maliyɛn ye cogo dɔrɔn ala b'o faama ala b'o de sigi an kunna e hakili la faama minnu b'an bolo fɛn wɛrɛ tɛ faama ninnu taara ka bila yen de karisa bila yen n'i bɛ se ka fɛn kɛ ne ye hali IBK bɛ bi yen IBK bila yen de ani IBK pasera i tɛ kelen ye dɛ IBK bilara yen est-ce que anw jamanadenw ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ ko kelen bɛ a ye lamɛn ko kelen bɛ fo an k'o faamuya dɛ anw yɛrɛ jugu minnu b'an yɛrɛ la dɛ ala b'o ɲɔgɔnna faamaw de d'aw ma parce que a bɔra an yɛrɛ de la o bɔra k'o de fɔ mais ne ma se ka min faamuya farafinya la ne ma se ka min faamuya farafinya la anw de bɛ kule la don o don anw de bɛ kule dɔrɔn i tɛ mɔgɔ si ye kule la anw kɔ mais e ko dɔɔnin t'an yɛrɛ la

Wala kɔnɔ n'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ k'a la ka tila maliyɛn na de pewu maliyɛn filɛ quoi ni kunko b'ale kan bi ale bɛ bɔ ka kuma de mais sini ni kunko bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan pour que ka se k'o dɛmɛ a ɲɔgɔn kana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ i tɛ wuli o la de ko ka 24 ni aw ye nin vidéo kɛ tiɲɛ la an bɛ ka kɛlɛ min kɛ tiɲɛ de don mais tiɲɛ la ne ni 24 tɛ association kelen na ne tɛ ha kɛlɛ na

Ah. Araz 24. Ouais. Ah, sisan, ni association b'aw bolo, a ye mɔgɔw ɲini Mali la ka jama fara ɲɔgɔn kan, u bɛ se ka bɔ Mali la cogo min na ka manifestation kɛ carte ko la, presque ni ale dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na quoi. Mais ne ko denmisɛnnin yɛrɛ min bɛ yan, association bɛ grande sœur bolo, ça fait longtemps association b'a bolo, mɔgɔw b'a kɔnɔ.

N'i ye fanga mɔgɔ kelen tɛ se fo jama don aa a tɛ da yɛlɛ an donna mɔgɔ caman kan dɛ an donna mɔgɔ caman kan yɛrɛ yɛrɛ de mais cɛ karimu ninnu ye fuwariw de ye k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛn sa ne yɛrɛ mɔgɔ ci karimu ne mɔgɔ ci karimu ma u taara ka taa yɛrɛ fo karimu ka biro kɔnɔ ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la a fɔ hali karimu anw bɛ se ka défense ta nin ko la e mana se ka maliyɛnw anw bɔ nin problème na e mɔgɔ min b'i ka compte régler i bɛ tugu o de kɔ kɛ min b'i ka affaire kɛ i bɛ tugu o de kɔ kɛ

c'est-à-dire a don tɛ yen an tugulen bɛ mɔgɔ minnu kɔ k'a fɔ ko ko anw tunkarankew ka gɛlɛya k'u taara a fɔ i bɛ ka walahi mais i bɛ kafe ni tɛ parce que kuma min maliyɛnw b'a dogo ne t'a dogo kɛ o tɛ bonyabaliya ye sa c'est-à-dire o ye de ka tiɲɛ bange k'a d'aw ma n'o tɛ aw b'u bonya cogo min ne b'u bonya ten de o mais est-ce que mago b'a aw yɛrɛ la fɔlɔ aw minnu b'u nɔfɛ maliyɛn yɛrɛ wuli ko to ka bɔ sunɔgɔ la mali kɔnɔ yɛrɛ a ka gɛlɛn

ne b'o de fɔ mali de b'i disi gosi ne bɔra nin karisa la ne bɔra nin na ne bɔra na le tombeau des Askia tɔnbɔkutu 33 saints e 33 saints ko kɛwale de b'o kɛ e mais an yɛrɛ ye mun de kɛ kɛwale jumɛn de bɛ yen f'an ka wuli ka kɛlɛ de kɛ sa a ye kɛwale kɛ a ye Ivoire yɛrɛ lajɛ sa nin tile fila in kɔnɔ Ivoire wulila k'an sɔrɔ nin kɛlɛ in na de Ivoire lajɛ i taa n'u tugu jɔn kɔfɛ personne personne adamaden ka baara kɛ foyi tɛ baara bɔ mais anw de dogo dogolen bɛ ɲɔgɔn kɔfɛ ko kɛlɛ kɛlɛ ne ka jigi bɛ ta bɛɛ kɛra cameraman ye bɛɛ y'a yɛrɛ kɛ journaliste ye bɛɛ y'a yɛrɛ kɛ media ye jɔn de bɛ kɛlɛ kɛ jɔn ne jigi bɛ ta ka ne fɛ ka tiɲɛ f'i ye mali denmisɛnnin de taara jigi da mɔgɔw kan
ɛ o jigi k'aw yɛrɛ kɛ cɛbakɔrɔ n y'o de fɔ sa i discours lamɛn faama i y'a mɛn faama dɔ de y'a bila yen walahi a ma o ka ko dɔgɔya dɛ mɔgɔ t'i ka mɔgɔ dɔgɔya mali jeunesse aw natalen de don ne ma fɔ k'a ka mɔgɔ dɔgɔya dɛ mais a y'aw ka a y'aw ka hakɛ ɲini maaba minnu ne maaba dɔgɔya tɛ sa mais ka tiɲɛ fɔ maaba o tɛ maaba dɔgɔya ye dɛ mɔgɔ de tɛ mɔgɔ de ni malidenya cɛ sa hali minnu bannen don k'a fɔ ko mali yɛrɛ ka minnu a ka di minnu yɛrɛ ye mali ka ci de olu ye maliyɛndenw de ye a ka di minnu fana ye k'a fɔ ko mali ka jɔ an bɛɛ ye maliyɛndenw de ye mais tiɲɛ de bɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛ mini mhm. a diyar'i ye o kan ka o kelen de don a ma diya i ye o kan ka o kelen de don n'i y'a faamu bi i y'a faamu n'i m'a faamu i b'anw sɔrɔ ɲɛfɛ o i bɛ tila ka taa faamu ɲɛfɛ de o de y'a to aw bɛ tugulen bɛ minnu kɔ k'a fɔ de a donna ta bɔra ta o t'a ɲɛ ye dɛ a ye kɛlɛ kɛ fɛn min aw kan ka min sɔrɔ sisan n'a ta n'aw mɔgɔ sa o ka sɔrɔ ni mɔgɔ yɛrɛ ka dɔ yɛrɛ bɔra jamana kɔnɔ i t'a ɲɛ k'a la mun

a yɛrɛ se ka da aw ma ni min b'aw cɛla yɛrɛ n'o ka se ka wariko gérer ka na banque bɛ taa yira i la i yɛrɛ ka wari in gérer wari in ye aw de ta ye mais an ka wuli k'an jɔ an ka baara kɛ dɛ n'an ma baara kɛ a ye na an ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ ɲini n bɛ tila grand sœur ka numéro n b'a bila titre kan tugun n b'a bila n b'a ka numéro bila titre kan tugun aw k'a wele a bɛ kunnafoni dafalen d'aw ma

je suis là pour travailler ne bɛ faransi yan ka baara de kɛ dɛ n b'aw dɛmɛ o ye tiɲɛ ye mais fɔ aw ka kɛ aw ka wuli de a ye na ka fara an kan an bɛ se tubabu faama minnu ma an ka s'u ma u k'a lase u ka faamaw ma n'a ko b'u ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ɲɛnab'u ni ɲɔgɔn cɛ mali ko de don an bɛ k'a kɛ mali ko de aw yɛrɛ ko de don maliden tɔɔrɔ la sa aw de tɔɲɔlen don an bɛ ka kɛ aw de kama mais n'a fɔra k'a fɔ yɛrɛ aw yɛrɛ hamina ko tɛ foyi ye ni karamɔgɔ ko tɛ aw yɛrɛ hamina ko tɛ foyi ye

an k'a kɛ Ivoire ɲɔgɔnna ye bi an bɛ tasuma don IBK la an bɛ tasuma kɛ ambassade ni consul la yan sisan an mago b'o de la dɛ ah sidi an mago bɛ jeunesse de la sa mais jeunesse bɛ ka taa taa cogo min na hmm. c'est-à-dire foyi tɛ ɲɛ ni jeunesse kɛrɛlama tɛ voilà i b'an to coron ka taa i bɛ faamaw ye i bɛ i tila ka faamaw ɲɛ don anw na de tuguni ayi ne ni denmisɛnnin yɛrɛ min fara ɲɔgɔn kan anw mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ anw bɛ kɛlɛ la denmisɛnnin mana don a la u bɛ taa wari dɔ de minɛ faamaw bolo ka taa kɛlɛ kɛ faamaw kɔ o kɛlɛ bɛ ɲɛnabɔ cogo di a tɛ ɲɛnabɔ an kɔrɔ ah. an kɔrɔkɛ n'an fa an faw olu de bɛ ka an grand sœur n'an balimamuso olu de bɛ ka wari minɛ mali la e bɛ aventure la e bɛ carte NINA ko kasi la fɔlɔ han ah. ah? e b'i t'o la tugu e bɛ taa mankan wɛrɛ wuli e b'i t'o la n'i ye ko yɛrɛ tɛ sɔrɔ cogo jumɛn na dossier joli joli de b'anw bolo yan dossier min b'an bolo ka ca dossier kɛmɛ naani ye han dossier joli joli de dalen bɛ yan walahi bilahi denmisɛnninw bɛ kasi la dɔrɔn n ko anw de n'u sigira ka kuma

jɔn b'o papier dilan ni min b'a ɲɛfɛ n'o tɛ wa ba dɔ bɛ min fana na dɛ a bɛ ka di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma fu ou bien olu bɛ tɛ eh, ou bien a kɛra commerce ye olu bɛ ka taa san mais aw minnu aw minnu ye maliyɛn denw ye n'aw bɛ ka wari bɔ n'aw tɛ k'a sɔrɔ aw kan ka mun de kɛ sisan aw bɛ wuli de an bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ de ka taa consul minɛ baara tɛ kɛ ka taa ambassade minɛ baara tɛ kɛ k'u labɔ yen pewu et puis an ka tila k'a fɔ faransi ye k'u k'a datugu an mago tɛ ambassade la yan an mago tɛ consul la yan mais c'est la vérité n'aw ma kafiriya baara kɛ walahi ne ye mɔgɔ kafiriya ne ye mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ ɛ, ɛ, korofina o kun ko k'a b'a dilan ko mais ko mille euros papier kelen ko mille euros parce que an bɛ aventure la i b'a fɛ ka balo an na ko mille euros a dun fana k'a se ka corriger n'an kun sɔrɔ mille euros ma ko kun sɔrɔla o kun bɛ di a bɛ corriger o sisan A tɛ corriger nkalon an bɛ tɛ wa? aventure la a tɛ- a- a tɛ se ka ɲɛnabɔ Ah, i bɛ balo i bɛ balo i bɛ balo nin bɛɛ cogo de la a dabila sa Hein?
hali kafiriw bɛ mɔgɔw ka hakɛ d'u ma ala b'a fɔ ko minnu ye kafiri olu bɛ hakɛw di ala b'a fɔ minnu ye kafiriw ye olu bɛ mɔgɔw ka hakɛ kɛ k'a di dusu aw dun dɛsɛlen ka mɔgɔw ka hakɛ ɲini kuma kelen dɔrɔn de don dusu de tɛ maliyɛn den kɔnɔ dusu de dusu t'a kɔnɔ ka n'u lajɛ nin buni bɛɛ la de mali ka jɔ mali bɛ jɔ anw yɛrɛ kun kɔ wa a kɔni ne bɛ o fɔ sa parce que n'i y'a mɛn ko jamana jamana fɛn dɔ de bɛ jamana jamana bɛ fɛn dɔ de représenter n'o ye jeunesse ye Baara kɛ. mais est ce que dusu yɛrɛ b'anw baara baara de kɔnɔ bɛ jamana avancer han i ye diɲɛ jamana ba fɛn fɛn baara de y'a avancer hali sini bilama baara de y'u avancer aw de sigilen bɛ ko jamana wɛrɛ ka na ka na k'aw ye e aw tɛ se ka dɔ k'aw yɛrɛ aw se ka ka jamana kɔnɔ denw défend aw ka tungala denw aw se k'olu défend ko bɛɛ tɛ wari minɛ ka dun ye koyi bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ i b'u sigilen to nin tɛ ɲɛna kɔni dɛ mais fɛn min bɛ maliyɛn kun na i b'a dɔn de waajuli kan dɔrɔn de bɛ maliyɛn kun ani fu fɛnw de don ani fɛn fu ka fɛn fu filo de b'aw kun na fɛn fu

n'aw mako b'a la a ye wuli ka jɔ n bɛna grand sœur ka numéro n bɛna bila titiri kan n ma bila titiri kan dɛ mais n bɛna fara titiri kan a ye grand sœur wele katina ko bɛ cogo o cogo a bɛ don a détail bɛɛ la ka d'aw ma ni dusu b'aw kɔnɔ n'aw mago bɛ aw ka jamana la n'aw mago bɛ aw ka taaɲɛ la n'aw mago bɛ aw ka siniɲɛsigi la n'aw mago bɛ aw ka avenir la

i b'an sɔrɔ yiri kɔnɔ dɛ maliyɛn yɛrɛ de tɛ baara fɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ maliyɛn den banna baara ma fo fu e fu bɛ se ka mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye wa tɛ se ka mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye balimaw nin de don grand sœur ka numéro n b'a bila i bɛ se k'a fɔ fana ne kɔni bɛ min kɔni fɔ aw ɲɛna mɔgɔ si kana tigɛ wari di mɔgɔ ma mali la 300 ni 400 u b'a minɛ k'a dun an tɛ kɛ mɔgɔ si seere o ye kelen ye an tɛ n'aw ye ka wari don u b'a kɛ ba u tɛ siran ala ɲɛ u tɛ siran kira ɲɛ an bɛ nin na sa don association kɔnɔ ni mɔgɔ min y'aw ka dɔrɔmɛ minɛ association na an ka jɛ an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye min jafe ne ka na wari bɛ bila banque min na n'i y'a dɔn k'i tɛ ɲagami kɛ ne ka famille ye maninka famille de ye ne ni grand sœur de bɛ nin kelen in na grand sœur mago t'aw ka 300 yɔrɔ la dɛ ne mago t'aw ka 400 yɔrɔ la dɛ a ye na don aw n'an k'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛn'a ka numéro bila ala tɛ bɛn n y'a f'i ɲɛna fɛnɛ ni min y'a dɔn k'i bɛ se wari yɛrɛ maracogo ɲuman na ne ka foyi t'a la i bɛ na banque bɛ taa yir'i la i yɛrɛ b'a gérer mɔgɔ mana se wari ma an b'a fɔ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ e yɛrɛ de b'a bɔ k'a d'an ma ne ka foyi t'a ka wariko la a ka se ka bɔ nin situation in kɔnɔ ne ka ko y'o dɔrɔn de ye an mago b'aw la a ye wuli an ka nin kɛlɛ kɛ quoi a ye wuli an ka nin kɛlɛ kɛ an tun y'a daminɛ mais an tun y'a bila dɔɔni ye coronavirus tun b'a la et puis a y'a sɔrɔ fana an ye dossier dɔw ladon an ye dossier caman di donc olu fana ye temps ta baara to bon hali sisan ɲɛ b'a la an ɲɛ b'a la consul ni ambassade yɔrɔw fana ɲagaminen don sisan i bɛ k'a fɔ ko mankan bɛ mali la et cetera i t'a dɔn i kan ka min ɲɔgɔn ɲɛsira la wa mali ko problème ni min yan ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la wa san o san baara de tɛ k'u fɛ san o san ko de bɛ senna mali de bɛ problème la san mun mais san kuru kara i bɛ kalo kelen dɔrɔn de baara

k'an sen bɔ nin bɛɛ la an k'an ka diɲɛlatigɛ avanseli ɲɛɲini sisan an mago b'o de la sisan an mago b'o de la hali ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ kɛ mais a n'an ka kɛlɛ personnel olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la olu ye mana olu ye manamana kɛlɛw de ye jamana jamana kunko kɔrɔ jamana kunko de ka bon ni fɛn bɛɛ ye jamana de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ foyi tɛ jamana sanfɛ jamanadenw ka baara o de ka bon ni fɛn o de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ jamanadenw ka lafiya an ka kuranko n'an ka jiko olu de ye kobaw ye mais kɛlɛlankolon ninnu nafa t'olu la nafa t'olu la i y'a ye a mali ɲinɛna yɛrɛ kɔ ouais c'est ça awɔ balimaw donc o de kun don k'o fɔ aw ye ɛɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan ni min y'a dɔn ko solution fɛn fɛn b'i bolo k'a di anw ma anw yɛrɛ tɛ dɛ malidenw an balimaw an denw n'i y'a dɔn k'i bɛ se k'an dɛmɛ ni dɛmɛ fɛn fɛn ye pour que nin denmisɛnnin ninnu bɛ se ka bɔ nin situation in na cogo min ni maloya ko in ni dusukasi ko in ala sɛbɛn ka to bɛ diya anw ye an kɔni an bɛ ka maliyɛn bɛɛ ka dɛmɛ kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ se ka anw dɛmɛ nin papiye ko in na denmisɛnnin ninnu bɛ se ka bɔ nin problème kɔnɔ cogo min na a bɛ diya ni relation b'i la pour que ninnu bɛ se ka bɔ nin situation na sinon u sɛgɛnna tiɲɛ yɛrɛ la o de kun don k'o fɔ ambassadeur ninnu kɔni tɛ consul ninnu kɔni tɛ c'est-à-dire an y'o an n'olu ye ɲɔgɔn bombarder de ka sɛgɛn parce que olu bɛ ka min fɔ a tɛ don kun na quoi parce que ne ne ye kuma kelen de fɔ sisan ko maliyɛn wasara preuve la daluya wɛrɛ tɛ ne bolo de ni maliyɛn de tɛ quoi bon karisa de t'a dɔn mun na n'a tɛ corriger preuve wɛrɛ tɛ ɲini a bɛ taa mun preuve wɛrɛ ɲini jamana sigilen don kabini k'aw yɛrɛ m'o bato ɛ min bɛ k'a ka dossier yɛrɛ min yɛrɛ ka dossier yɛrɛ dafalen tɛ bɛ se k'a fɔ o ma cogo di k'o ka taa preuve ɲini ka na mais c'est faux c'est faux mais pour que an ka se ka nin tiɲɛ bɛɛ dɔn pour que ka se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin na f'an ka wuli de ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye mali an b'a kɛ mali de kama mm-hmm. k'a fɔ ko manikafa min o tɛ k'a fɔ ko nin de don o tɛ an ko ko mali bɛɛ maliden mali an mago bɛ mali de la an kan bɛ malidenw de ma donc n nana ni grande sœur ye ɲɔgɔn ye a ye dossier caman yira an na an kumana fɛn caman kan komi kɔrɔlen komi kura minnu fana nana komi maa minnu fana y'an wele nin moment in kɔnɔ donc nin bɛɛ b'a kɔnɔ quoi an kɔni bɛ min ɲini aw fɛ o ye bɛn ni karama de ye malidenw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ malidenw a ye ɲɔgɔn kanu jamana kama malidenw a ye bɛn jamana kama n'o tɛ n'aw bɛnna fɛn fɛn kama aw laban ye fara de ye ni jamana ma jɔ aw laban ye fara de ye n'aw ka laɲini ma sɔrɔ fana awa o caman de bɛ yen de n'a ye ɲɔgɔn kanu jamana kama jamana kunko a y'aw ɲɛsin o ma cɛya t'a la musoya t'a la cɛ tɛ ɲɛfɛ muso tɛ ɲɛfɛ a bɛɛ ye maliden kelen de en tant que n'o de tɛ yan an bɛ fɛn fɛn na an bɛ fɛn fɛn na wallahi n'an ma ɲɔgɔn kanu jamana de kama an bɛ fɛn fɛn na n'an bɛ n'an donn'a kɔnɔ n'o ko in ma ɲɛnabɔ n'a ma basigi an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na bon jamana o de tɛ fara mhm. jamana o de tɛ ci jamana de ka bon ni fɛn bɛɛ c'est ça parce que hali n'aw bɛnna ɲɔgɔn ka diinɛ de kama n'aw ma bɛn ɲɔgɔn na jamana la o jamana bɛ fara aw bɛ fara ka bɔ mhm. ɲɔgɔn na mais n'aw bɛnna jamana kama walahi ka ɲɔgɔn kanu jamana kama aw mana don ko ko la aw bɛ bɛn mhm. aw tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ donc a ye ɲɔgɔn kanu aw ka hinɛ ɲɔgɔn na mhm. ka don da kelen fɛ jamana kunko la mhm. an m'a fɔ arnaque de an m'a fɔ kalabantiya de an m'a fɔ maafɛ batu de an m'a fɔ maa kanu ɲɔgɔn fɛ ka mɔgɔ dɔw kanu dɔrɔn ka tugu a kɔ nkalon an ko ko jamana de mali à part de mali rien foyi tɛ yen ni mali tɛ awa foyi tɛ ne bolo awa ne mago bɛ mali dɔrɔn de la awa ne b'aw bɛɛ kanu mali de nɔfɛ n bɛ se ka ban maliden bɛɛ lajɛlen na mali dɔrɔn de fana nɔfɛ c'est ça la vérité n bɛ ka tiɲɛ min fɔ aw ye n bɛ k'a fɔ mali de kama n'o tɛ ni n yɛrɛ de don n bɛ se ka nkalon fɔ aw ye ka fɛn sɔrɔ kɛ n bɛ se ka nkalon fɔ aw ye wo min ka di n ye ka don a kɔnɔ exactement n b'a dɔn k'a fɔ ko nkalon de don voilà donc k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la balimamuso ka nimoro i bɛ se k'a ɲɛfɔ ne fana ka kuma laban halisa ne ka kuma laban don m5 min nalen bɛ mali kɔnɔ n'aw y'a dɔn k'a fɔ ko solution b'aw bolo n'aw bɛ se ka nin denmisɛnninw ka papiye ko ta k'a fara u ka m5 eh, kɔnɔna ko kan komi aw bɛɛ laɲini dɔw la ye donc n'aw bɛ se ka nin kɛ sinon an ka tiɲɛ fɔ maliden sɛgɛnna maloya koba ye nin ye nin tɛ burukinabɛ kan a tɛ ivoirien kan a tɛ mɔgɔ si kan fo maliyɛn de tɔgɔ bɛ ka fɔ nin na mali binna dɛ an ka tiɲɛ fɔ mali binna fo bin kojugu donc mali ka binni tɛ dɔwɛrɛ malidenw de ye mali bin sinon mali yɛrɛ ma fɛn kɛ o malidenw de bɛ ka mali bin a ye maloya i komi an faw tun bɛ maloya cogoya min na ko saya ka fisa malo ye mali bɛ malo sira kan donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye denmisɛn ninnu bɛ maɲuman ko min na kɔgɔji y'u wasa kɛ sa kɔgɔji yɛrɛ o y'u wasa kɛ adamaden bɛ kɔgɔji ta k'i fa jamana bila k'i ba jamana bila ka taa olu su yɛrɛ donnen bɛ yɔrɔ dɔ la hali an t'o yɔrɔ dɔn n'a fɔra k'olu bɛna nin papiye ko kuma in de genen bɛ ninnu da la k'olu tɛ se ko k'u ninakili faamadenw denw tɛ f'a bɛɛ ye fantandenw ye an bɛ mali réalité dɔn sa papiye ninnu aw b'a dɔn k'a fɔ ko yuluguyulugu b'a ko kɔrɔ jɔnni de b'a papiye yuluguyulugu n ko a baarabagaw de don a baarabagaw de don e mali la f'i ka kɛ muso ɲuman ye pour que e k'i ta sɔrɔ mali la f'i ka kɛ nkalontigɛla ye pour que jamana bɛ se ka avancer nin kan wa han

faamaw tigɛra jeunesse la de ko laɲini yɛrɛ de t'an bolo c'est-à-dire an tɛ se ka fɛn de fɔ fɛn min n'u bɛ se k'a faamu n'an m'an dogo dulokiba ni kɔlɔsiba dɔ de kɔfɛ bon an banfeelenw kɔfɛ an bɛ taa dogo minnu kɔfɛ ci yɛrɛ b'anw da wa cogo b'olu yɛrɛ bolo e bɛ t'i dogo min kɔfɛ cogo b'o yɛrɛ la wa c'est-à-dire a ye jamana de ka girin ni fɛn bɛɛ la a ye jamana lajɛ sa n tɛ kuma gɛlɛn f'i ye maliyɛn ka sɔn baara ma sa an ka baara kɛ an ka baarakɛdaw somɛli ba ye an k'a dabila a bɛ mɔgɔw ka ko sigi kɔfɛ si tɛ sa jamana nɔfɛ i tɛ maliyɛnden kelen ye k'a fɔ ko mɔgɔ min b'a fɔ n bɛ sa jamana nɔfɛ de bɛɛ bɛ sa kulusi dulokiba n bɛ sa o de kɔfɛ o dun t'i ladon arijinɛ kɔnɔ n bɛ min fɔ u ye kira yɛrɛ ko ko ale tɛ se ka a denmuso fatumata ale tɛ se k'a ladon arijinɛ kɔnɔ o yala o mɔgɔ wɛrɛ bɛ e bolo dugukolo sanfɛ min bɛ se ka e lase arijinɛ ma wa non fo ka diɲɛ wuli

diɲɛ de ɲɛna fɔlɔ eh, ni ni eh, diɲɛ ni diɲɛ tun tɛ mun de fɔ lahara eh, ni diɲɛ tun tɛ karamɔgɔw bɛ etaziw ni katikatiw kɔnɔ wa parce que mali problème tɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ défaut bɛ jeunesse la jeunesse hakili datugulen don faamaw tɛ se k'anw bonya sa anw tɛ se ka se faama ninnu na sa parce que anw dogolen bɛ minnu kɔfɛ faama ninnu tigɛlen de b'olu la anw b'a fɛ minnu k'an dɛmɛ kɛlɛ la an bɛ minnu ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ de olu ye nafolo hakɛ min dun faamaw bolo olu ni ye kafe hakɛ min ta ɲɔgɔn fɛ de sidiri tigɛlen de b'o olu la baro hakɛ min tɛmɛna olu ni ɲɔgɔn cɛ de i y'a dɔn ninnu ye maa suguya minnu ye c'est pour cela que tigɛlen bɛ ninnu da dɔ kan na n'aw taara o dogo o kɔfɛ aw ka laɲini bɛ sɔrɔ wa non a tɛ sɔrɔ o kabako yɛrɛ min fana y'a sɔrɔ yɛrɛ jumɛn dabali tɛ ban faama ninnu bɛɛ tun bɛ komi ne ni e cogoya sanni u ka na faamaya la mais c'est ça o mana na dugu la o b'i yɛrɛ kɛ komi ale tun tɛ anw cɛ la a kɛ komi a tɛ koɲɛ yɛrɛ cogoya dɔn yan'an ka faama ninnu yɛrɛ ko kuma an k'a to yen yɛrɛ sidiri karamɔgɔ ninnu bɛ yen sisan san joli a ka ca ni san bi naani ni kɔ ye i b'u ka alimamiya n'u ka ɲɛmaaya n'u ka maabaya place la jɔn y'u ta ka bɔ yen personne mɔgɔ si m'u ta ka bɔ yen mais an ka gɛlɛya jumɛn de bɛ yen n'u sera k'a fɔ k'a fɔ ko solution sɔrɔla kelen na a tɛ yen. ɛ carte NINA yɛrɛ tɛ nin a tɛ wo carte NINA yɛrɛ tɛ nin ye ko denmisɛnnin minnu bɛ ji kan n'o tɛ n'i bɛ baraji ɲini na mɔgɔ minnu ye ji kan na kɛ sɛgɛnbagatɔw dɔn pour que aw se k'aw jɔ n'olu ye ala kama kira kama k'olu bɔ yalaw ka taa dogo ninnu kɔfɛ k'a fɔ n bɛna i bɛ ka kɛlɛ kɛ anw de bɛ bɔ sisan ka taa i bɛ ka minɛ ka kan tigɛ komi lahiya ka kan tigɛ komi lahiya wala i bɛ ka ka kan tigɛ komi lahiya mais an bɛ mais an bɛ ka taa sira min fɛ a tɛ ɲɛnabɔ mais o de don mais an bɛ dogo ninnu kɔfɛ don o don don o don yɛrɛ ɲɔ don o don yɛrɛ ɲɔ aw ni ala cɛ jamana mumɛ kunko aw mɔgɔ fila ka taa aw sigi aw mɔgɔ fila ka taa sigi k'a fɔ aw bɛ kuma combien de millions de personnes k'a fɔ ko aw bɛ taa kuma olu ma ne t'a dɔn aw bɛ taa mun fɔ ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ jamana yɛrɛ mumɛ kan wa fɛn min bɛ yen dɔrɔn an b'a décider de dɔrɔn an b'a kɛ mais aw bɛ taa aw sigi dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ mais i tɛ mali yɛrɛ aw bɛ sa nin dibi kɔnɔ i tɛ mali diɲɛ dɔn f'i ka don a kɔnɔ i tɛ tigɛ la f'i ka don a kɔnɔ bilayi

c'est ça ni baara ye voilà mali ma kalifa mɔgɔ si la mali kalifara maliyɛn den ɲumanw de ma minnu mago bɛ faso la mali kalifalen ne ne bɛ ka kɛ an bɛ ka mun de ɲini a la an bɛ ka mun de sɔrɔ a la foyi papa ka u ka se ka lafiya dɔrɔn en contraire a bɛ tiɲɛ ne ni e bolo de voilà parce que anw bɛ déplacer de an bɛ déplacer an bɛ wari de sara ka déplacer o c'est ça donc a bɛ tiɲɛ anw na de a tɛ don anw kun mais an bɛ donc

Ambassadeur mɔgɔ si yɔrɔ de. Ni Mali ko kɛra baara ye sa dɛ. I ma Mali binna. Tigɛ yɔrɔw tɛ.
Han? Mali binna dɛ. Mais ko nin bɛɛ bɛ dépend Mali Mali jeunesse min bɛ yan ani min bɛ Mali kɔnɔ ani min bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ. I b'u wulilen ko ko la ni élection dabɔra i bɛɛ bɛɛ de wulilen k'i jɔ. Sani a ka ka bɛ wuli élection ko la a tɛ wuli a kunko la fɔlɔ. Ni an dabara mankan ɲɛ i b'a fɔ ko non ko ninnu ɲɔgɔnna tɛ wa n'an ma taa don dɔ de kaman kɔrɔ tan. han han bilahi an tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ ɲɔgɔn juguya bilahi an tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ tiɲɛni dɔrɔn mali yɛrɛ ka tiɲɛni de fanga bonyana bi minɛ walahi hali n'an bɛ ɲɔgɔn faga ni mali ko de bɛ yen an tɛ wuli ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn dɛmɛ an ka fara ɲɔgɔn kan o kan kan hali an bɛ ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ a man di dɔw ye u ka to nin cogo in na dɔrɔn o bɛ mun de ɲɛ jɔn ye

ni Damɔnzɔn tun ye nin kɛ an bɛ se nin yɔrɔ la wa non tɛ se nin yɔrɔ mali binna dɛ trop walayi donc maliyɛnw n b'aw bila yan parce que ne ni ka yɔrɔ ka jan tiɲɛ la donc déjà n bɛ minuit la minuit sera ka ban an kana fama denmisɛnninw ka koɲɛ in ma parce que a tɛ ka don u tulo la oui c'est ça n'an ye temps sɔrɔ an ka to ka sigi a kan oui c'est ça fo ka taa kɛ u y'a mɛn tuma min na oui parce que mali faamaw u sigilen tɛ foyi kama mali fantanw kɔ k'u k'o de faamuya donc an k'o fɔli de tun bɛ bi k'o fɔ o fɔli de tun bɛ k'o fɔ an fɛ denmisɛnninw sɛgɛnna vraiment malidenw sɛgɛnna tunga fɛ carte nina ko y'a sababuya ye carte nina in dun mɔgɔ de bolo b'a kɔfɛ mansin tɛ baara k'a yɛrɛ adamaden dɔ de bolo b'a la ne dun b'a dɔn tubabu tɛ mansin fosi sigi n'a ma correction don a la mais ni mɔgɔ jugu b'a kɔfɛ

komi ko bɛ ko loi ko ka taa constitution lajɛ siko in cogoya k'a lajɛ constitution kɔnɔna la n'a bɛ mɔgɔ condamner ou bien n'a tɛ mɔgɔ condamner an k'a lajɛ o sira fɛ komi u yɛrɛ bɛ ko bi ko loi donc ne parce que ne tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la non je sais mais eh, i b'a dɔn cɛ y'a kuma fɔ an ye ambassade kɔnɔ ne y'o de fɔ ne ko ko ne ma sɔn k'a fɔ ko siko min filɛ nin ye ko a changera ma i bɛ ka min fɔ sa o ye manamanakan de ye sa mɔgɔ caman bɛ mali la i taara retraite ta mais i tilala ka dɔ dɔ b'u si la tugun pour que i ka continuer baara la nin bɛ nin caman b'an ka fonction publique kɔnɔ hmm. mais fantanden minnu bɛ yen se t'an minnu ye n'an fa n'an ba an baw ma deli ka baara kɛ gouvernement kɔnɔ n'u tɛ politiki ɲɛ dɔn i bɛ k'a kɛ anw de la o ko a bɛ ka kɛ nin caman de la jamana min b'a ka jamanaden yɛrɛ fɛ ravec yɛrɛ nalen pour que o ma se ka mɔgɔw sensibiliser mansin min dalen filɛ ka n'a bila an fɛ yan nɔ n'a ye ravec kɛ a tɛ sigi tɛ se ka kɛ ka bilen

i tɛ se ka yɔrɔ si identifier i bɛ se ka e si e si n'i bɔyɔrɔ de identifier mais c'est faux c'est faux a ye wuli dɛ i bɛ ka min fɔ nkalon de don a bɛ don aw de hakili la i b'aw de hakili suɲɛ ne tɛ voilà ne ko ko non ko nin tɛ don ne kun na dɛ ko nin tɛ marché an mago bɛ min na o ye nin de ko non ko ne mago b'a la jeunesse ka papier ka sɔrɔ i ka carte nina ko ɲɛnabɔ ko mais ko fɔ n k'a faamu de n ko non ne b'a faamu cogo jumɛn na ah e de bɛ yan k'anw bɛɛ représenter yan e bɛ se ka n'a fɔ anw ye cogo di k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ ah mais n ko ye jigilatigɛ de ye mais a t'a dɔn a don a ye kuma min fɔ ko jigilatigɛ de don a man kan k'o fɔ anw ye ale yɛrɛ bɛ ka kuma cogoya dɔ la i yɛrɛ dabali bɛ ban fana sisan donc o de kun don k'o fɔ aw ye ne ni n badenkɛ n denkɛ an nana ka na video kɛ bi malidenw tɔgɔ la maliden minnu bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'o ye carte nina ko in gɛlɛya ye an b'a ɲini an ka faamaw fɛ ko maloya ko ye nin ye k'u jija a se b'u ye k'a kɛ n'a ka d'u ye mm. n'a ka d'u ye hali sini denmisɛnninw ka papier ko bɛ bɔ bolo la an b'a ɲini u fɛ ala kama kira kama mm. u ka denmisɛnninw ka droit d'u ma sa sinon denmisɛnnin ninnu u sɛgɛnna o de tun b'an bolo bi k'o fɔ donc k'an bɛ o la waati wɛrɛ an kɔni an tɛna da sɛri kɔni bɛ min fɛ an bɛ fɛɛrɛ ɲini mairie ko in ni journaliste minnu bɛ yan ani fɛn fɛn ka

an bɛ consul wele ka ambassade wele hali bi k'u hakilina ɲininkali kɛ mhm. c'est ça an b'u wele dɛ an b'u wele k'u hakilina ɲininkali kɛ de carte nina ko in bɛ cogo min a bɛ ɲɛnabɔ wa ou bien a tɛ ɲɛnabɔ mhm. an ka kumakan ye nin de de aa a bɛ ta a bɛ an ka pancarte la mhm. a bɛ ɲɛnabɔ wa ou bien a tɛ ɲɛnabɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n'a tɛ ɲɛnabɔ an b'a f'u ye an ka kan ka don yɔrɔ min olu b'a dɔn olu yɛrɛ de bɛ siran olu ɲɛ c'est ça u bɛ siran minnu ɲɛ an bɛ taa fo yen kɛ donc maliyɛnw k'aw fo k'aw waleɲumandɔn foli ni dantala an bɛ kuma dɔw fɔ a man d'aw ye mais an bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye walahi n'o tɛ juguya tɛ mais an tɛ tiɲɛ fɛ c'est ça o de ye problème ye quoi mais ala ka hali bi ala ka tiɲɛ faamuyali ko ɲuman ala k'a d'an ma. n'i ye kuma cayalen yɔrɔ yɔrɔ n'i ye kuma kɔni cayalen yɔrɔ min na ah. ko dɔ de bɛ yen sinon ni den kɔni n'a ye ɲininkali kɛ sinko la n'i ye sin d'a ma a b'a da di mais n'i y'a ye a t'a da di ko dɔ kɔni bɛ yen ko dɔ b'a jukɔrɔ awɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali ala k'an sago ni an donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa an ma ka yafa an ma ala kama malidenya yɛrɛ kama c'est ça donc o de kun don